Good evening akuluakulu pano ndabwera ndi nkhani ya George Kasakula eya ndi zonena kutitu iyeyo waziona ndithudi wakumana nazo chipatatu chotulukira ndi chimene waonetsedwa officially ndithudi tikumubalamutsa ku MBC kuja kunena kuti yaumapo yanu basi inde tinangokuyimitsa koma panopa yaumatu mumakambanso kuti a mesa adamuchotsa kale nde inu mukambanso zitino kodi Yayi tifotokozetu motere kunena kuti. George Kasakula ndizoona kuti tili kumudziwa bwino bwino kuti ameneyo ndi ndani, mkuluyitu ndizoti anaitanitsidwa kutino akaonekere ndithudi pa board ya human resource komanso ndekuti administration committee kumenekotu nde ku mbc. Eya, wailesi ndi TV ya boma, muitaneni basi George Kasakula. Tikufuna mubwere mudzionekere kuno ku Human Resource, iyitu ndi department yomwe imayang'ana makamaka za ogwira ntchito. Ndithudi ku mbc kumeneko mudzionekere, muli ndi mafunso oti mudzayankhe. Basitu nde atapita kumene kuja kunapezeka zoona kuti amuuza zoona kuti okay chabwino basi apapa mukhoza kutani, mukhoza kunyamuka kumapita, tathana nanu. Tizakupatsanibe zotsatira za meeting yathuyi. Kodi amakambirana zotani mmenemo? Amamfunsa mafunso otani? Sitikudziwa. Now kwangopezeka zoona zoti leroli basitu board ija ndizotino yalengeza kunena kuti ah tsopano apapa inuyo a George Kasakula takuchotsani ntchito kuno ku mbc. Sinunso ogwira ntchito ku mbc mwachotsedwa ndi ntchito ndithu kuthotholedwa ndipo muone chipata chotulukira khomo ndilo mukhoza kumapita kwanu mukadzikapanga chani koma ndizoti yanu yatani? Yaumapo? Kumafunsabe kunena kuti ah nde zukhala bwanji? Kumfunsa George Kasakulayo watsimikiza kunena kuti eya ndizoonadi. ndizoti ine atani andichotsa ndalandira chikalata chonena kuti ndachotsedwa. Nkhani zake akunena kuti andichotsa chifukwa chonena kuti ndimapanga practice partisan. Eya, partisan ndiye kuti ndimaonetsa mbali imene ndimagwira ntchito kuchani, ku mbc. Nthawi imeneyo ndinali ndi mbali ina yake imene ndimaonetsa ndithu, ndimaonetsa kuti ine ngwambali yakuti. mwa njira iyi, pajatu ife pano timangoyiphedulatu osatinso kuti zomazembazemba, mwa njira iyi amaonetsa kuti iyeyo ngwa Kongeresi, ngwa Chakwera, amajijira Chakwera pamene pajapa amayenera kuti agwire ntchito ya TV imene ija yomwe kunali kufalitsa nkhani za boma, eya muonetu nkhani za boma la Malawi osati nkhani za mcp, muonetu pamenepo kusiyana kwake, bomalo inde limatsogozedwa ndi chipani cha mcp. komano munali zinthu za boma zomwe zimachitika. President apita Chakwera apita kukapanga zakuti zakuti TV ya boma ntchito yake inali imeneyo kuulutsa nkhani zimenezo komano osati kukhala pansi ndikukonza ka program ka timvetse basi nde ndikumapezeka kuti kumunyozatu Peter Mutharika nkhalamba imeneyi izikangogona ee chani chani Kabambeyonso ndi fraudster chani chani He mbala yachabechabe imeneyo eti ayi nkhani sinali imeneyo osati kukhala penepo basi kumatukwana anthu ndi tazinzawo tija kuti akaita Mpekansambo kaya achina ndani ndani Kamati kaya Mvula kaya wina wake uja amapezeka zoti amangogonaso basi amaoneka ngati basi kuti analumidwa ndithu ngati ndi tijeni tija timene timati ma tsetse fly timene timapangisa kuti munthu azingogona Amakamuoneka timaso take tingati akungogona iyayi osati osati kumakhala basi kumamenya ma propaganda pene paja ntchito inali kuonesesa zoona kuti kutumikira boma kunali zinthu zambiri kodi kaya ndi ku Central Hospital kuli nkhani zotani zimene zikutuluka kumeneko nkhani za boma boma muchitika zotani m'boma ndiye munali ntchito zambiri zimene Mbc imayenera kumagwira ee muzipatala za boma muli zotani kaya ndi mmasukulu zikuyenda motani ma department aboma zikuyenda motani nkhani zimene zimayenera kumaulusidwa ndi zimenezo nanga a president a vice president akuyenda motani anali busy ndekuti kutani kumenya ma propaganda pamenepaja kumenyera kampeni chakwera Partisan eya partisanship ndi kumachita kuonesa kuti awawa nde basi awa ndi achani awa ndi a Kongeresi chonsecho amayenera agwire ntchito ngati ma civil servant anthu amene analembedwa ntchito kuti agwire ntchito ya boma ndithu yotumikira Amalawi osati kutumikira chipani. Aaa akulu inu mukambanso zotani kodi? Mesa kodi amene anamuchotsa kale kodi? Mubweretsa nkhani zamakedzana bwanji? Iyayi. George Kasakulatu sanachotsedwe ku mbc. Anayimitsidwa. Takuyimitsani panopa. Tidzagwirana chisoni ngati mufunikira mugwire ntchito. Sizoti takuchotsani, takuyimitsani kaye. Pakanali pano ku mbc kuno ogwiriziratu ndi inu. Eya, amaterotu. Acting Director ndi inu. Eya, George Kasakula pitani ndikuti mukatani, mukapumule kaye tiona kuti tipanga motani. Sanamuchose chifukwatu tikati tipite ndekuti ndi kalembedwe ka ntchito ka ku mbc kumenekuku ndizonena kuti ii munthu uja akapangidwa appointed amakhala ngatinso ndekutino akasaina contract akasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko iwe ndufuna kukagwira ntchito ku mbc kumenekujako amakhala inde wasankhidwa ndi mtsogoleri kumenekujanso nde akuyenera aka akakwaniritse zimene ntchitoyo imakamba akuyenera asaine contract mgwirizano Ndikhala ndikugwira ntchito kuno ku mbc kuchoka chaka chakuti kukafika chaka chakuti chakuti. George Kasakula atasankhidwa ndi Chakwera, kumene kuja anakasainanso contract imene imaonetsa kunena kuti no. George Kasakula ameneyu nde kuti no akhala akugwira ntchito kuyamba mu chaka cha 2024 kukafika chaka cha 2027, contract yake imaonetsa motero. Ndiye zoti panopa amayenera kukhala akugwira ntchito ngati director wa mbc. Komano nde kuti anachosedwa. Komatu nde kuti iye anayamba kugwira ntchito osati mu chaka cha 2024 cho yayi. Anayamba kugwira ntchito mu chaka cha 2021 ngati no Director General wamkulu wa mbc koma nde kuti anadzasaina contract ya nyuwani mu June chaka cha 2024. Sindidziwa kuti zinayenda bwanji. 2021 yonseyi wakhala akugwira ntchito mpaka 22, 23, 24 akasainanso contract ina. Kodi kapena mwina mwake kumeneko kunali nkhani zoona kuti mwina kaya mwina inapanga expire contract yo ndi ka, kaya amasaina kaya mwa, mwa, mwa ukathyali cholinga chonena kuti azakhala akugwirabe ntchito kwa zaka zaka sitidziwa zoti zimayenda motani kumeneko chifukwa nde kuti ngati anadzapanga contract yake kuyambwa kaya mchaka cha 2021 kukafika 2024 nde kaya ndi ya 4 years kaya zimakhala motani Ma guy zimenezozo sitikamba tingokamba nkhani yonena kuti iye amenewo akhalabe akugwira ntchito kumakafika ndekuti chaka cha 2027 koma ayi ndithudi ameneyo zapezeka zonena kuti no wachotsedwa ntchito nkhani yake mukudziwa bwino bwino amene tafotokozela patina partisanship akutitu iyeyu ndi zonoti amakondera kodi ameneyi ampanga chipongwe chifukwa tikhoza kumakhala kumanena kuti iye ampanga chipongwe munamvako zonena kuti achotsa ntchito koma achotsa ntchito mwa chipongwe eh pali zinthu ngati zimenezo sanaachotse ntchito bwino ya apite ku ombudsman akadandaule kodi George Kasakula amchotsa ntchito mwa chipongwe hmm? akunnamizira zimene zizi kapena ndi zoona ma guy tisachito pita patali takhala tikumaonera zima program zawo zija kuti timvetse zimene zija hmm? Basi nkukhala pansitu kagulu ndithu ka akuluakulu basi ndithudi kukhazika mimba zawo pansi pamenepo phwii. Basitu ndikupezeka zonotu kutchenatchena matayi kusita ndithu ma jekete bwinobwino zabwino zijazi ee ma microphone pamenepo basi ma camera abwino ee ma ma AC ee kamphepo kayaziyazi pamenepo kumakambirana zotani iyayi Peter Mutharika ndi mgogo amene amangogona azikangogona amene asakhale president eya kubweranso kaamba ndi mbala e mbala yachabechabe isaloledwe kuti noitani ikhale president ei president koma chakwera tikamvotere chakwera kampenitu pamene paja osati chabwino kumanena kuti chakwera mukamvotere chifukwa chazakuti zakuti koma mukamvotere chakwera chifukwa peter mutharika ndioneka kuti ndi nkhalamba azikangogona dziko lidzikayendetsedwa ndi ma Gertrude Mutha. zachipongwe zija mpaka Peter Mutharika anafika level yonena kuti kupempha mpakana uja wina wake uja amati director anali ndani amati Daudi amati Suleiman eh amati Daudi Suleiman munthu amenenso ndimati ukambanso kuti ameneyu moti sankalandira madandaulo a anthu sankaziona zimenezo kumdandaulira zoona kuti taonani munthu akundinyoza akuphwanya malamulotu mesa mumatsatira malamulo inu chavuta nchani ayi ndithu osapangapo kanthu mutaoneka izi nde zinali zakuchipani Kodi amene ujayitengani kuti iyo akumunamizira? Uyu George Kasakula kumuchosa ntchito pa zifukwa zimenezi akumunamizira? Chilichonse chimene timapanga, zomwe timadzala ndi zimene timakolola nde ameneyu walandira zomwe iyeyu anafetsa ndithudi. Akuti.